Ugomma nwa m akpọrọ m gị ebe a maka na o nwere ofu ihe m chọrọ ịghọta ana m anụ kepukepu na igwe na-achọ nwata nwa agbọghọbịa na-amara nwoke
mama nke igwe na-achọ nwata nwaanyị na-amara nwoke kee ihe o jikwa na-achọrọ ha maka ama m na omenala obodo anyị sị na o nwere ka igwe wee nụ ụmụ nwaanyị naabọ na ọ sọsọ ofu nwaanyị ka igwe ga-anụ nne achọrọ m ịma ihe ọ ga-eji ha wee mee kama ebe uche m niile na obi m niile nọ wụ maka uru ga-apụta na ya igwe kwere nkwa na di na nwunye ọbụla e nwetara nwa fa na-amarụ nwoke na ya enye ndị ahụ ayara ego narị na iri ah! mama ọkwa nnukwu ego bụ ya agbagba ego
agbagba ego hmm. nne mama ama m na ị ga-agwa m eziokwu mba ahụ adị m atụ gị asị atụnugokwanụ m gị asị ọkwa ị ma na nne gị ka m bụ ama m na ị bụ mama m biko ka m jụọ gị ofu ajụjụ hmm. ị matanugo nwoke nwoke o jenugo na ngwongwo gị n'ebe
mama mba amatabeghị nwoke nwoke ejetube n'ihe m ugomma o nwenugo ka nwoke si wee tinye gị ihe ebe a gwa m eziokwu mama adị m ekwe ka ha jee n'ihe m mba ngwanụ eh, ọ bụrụ na nna gị bata mụ na ya naabọ ekwuo maka ya ka o wee duru gị dujere igwe ị nụgo eh, ihe ọ pụtaziri bụ na o nweghịzi onye ọzọ o nwerọzi eh, onye a fụziri ọzọ igwe ịgwa gị nke bụ eziokwu sọsọ onye a ka anyị nwetara anyị ejekatago jee igbo jee oru e nwerọ onye ọzọ igwe ị ma na anyị mechaziri weluzie ife a anyị ji enene wee nenewe ha nenebe ha etu anyị si wee kwekọrịta ị ma na anyị na-esi na e nwerọ onye anyị nweta kama ofu mkpụrụ onye onye eh? Eh, onye eze ma gwa gị eziokwu nke bụ eziokwu bụ um, ọzọ adịkwanụ nke o nwere ofu nwa agbọghọ mm, mm, mm, anyị enenebe etu anyị si enene obodo Idumuji a nụnwa i wee gba m nkịtị anatawa ya na enwekwa ka ọ dị ọ fọrọ ofu o nwere fọrọ ofu nwekwa ka ọ dị keduzie onye bụ onye nwe ka anyị jebe ebe ahụ ị na-ajụ m onye ọ wụ makwa na a sị na ọ na-agba a na-ama atụ ọsụ ọ dịka ọ dụ n'oru mana i wega aka n'azụ ọ bụrụ ike nwa gị nwaanyị nwa m nwaanyị mbanụ mbanụ ya bụzi enyi mere enyi ya ị bụ enyi mere enyi ya ọ bụzie na nwa m nwaanyị detu anyị gbachi nkịtị jesie ife niile anyị ji wee nata ebe a tupu ị na-agwa m na ya akarọ eje mbanụ mbanụ o nwere ka ọ dị mana nsogbu adịrọ ya igwe ka m gwazie gị nke bụ eziokwu ịfụrụ nwa m nwaanyị a nwa m nwaanyị amagolo ife nne ya amarọ ọ ma ife nne ya amarọ ana m agwa gị nke bụ eziokwu igwe nenekene ka m- ka- ọkwa ịma ada m nwaanyị ọfụma wee fụ ka ihe ọ bụ- ka ọ ra ị na-ekwu maka ukwu ya ọ bụghị etu ukwu ya ha ka anyị ji ekwu amụ na ahụ ma etu anyị si enene anyị bịa enene nwa nwaanyị etu esi enene nke ndị ọzọ mba nsogbu adịrọ ekwe ife nwa na aje nene ọ bụ mma edebezi ya ya were ya jeze je nene ya ehe nna anyị o nwere ihe ezi m chọ ka anyị karịa anyị karịcha ka m je butere gị nni ka i rie eh, eh, eh, ọ ya ihe ahụ na-esewe egwu eji n'afọ adịghị egwu egwu i nyegodu m nni na asị na ọnụ lata mmanụ ntị anụ ihe nye m m richaa kọwara m ihe ị na-akọrọ m aghọtara m na igwe na-achọ nwata ụmụ agbọghọbịa na-amarọ nwoke uche m adịghị ya achọrọ m ịma ihe ọ ga-eji ha wee mee kama n'ihe nweta nke a ga-enweta na ya ebe a ka uche m dị nna anyị chere ihe nrita ị ga-erita na ya ka uche gị na obi gị dị nna akụkọ dịkwa n'ụwa a eziokwu ngwa chere ka m jụọ gị onye na-enweghị nwa agbọghọbịa n'ụlọ ya ọ na-atụ anya ọgọ nwoke ọ dị ka ị ghọtaghị ihe m jụrụ asị m onye na-enweghị nwa agbọghọbịa be ya ọ na-atụ anya ọgọ nwoke ka ọ bụrụ nke a i dobere be gị a bụ ọchịcha mere ihe e boro oke ka i ji nwee ntụkwasị obi ka i je nata igwe ihe o ji lekwa anya ka m gwa gị udene abụrọ anụ nna anyị ọ gịnị mere iji na-ekwukwa n'okwu otu a Eh? Ehe. nna anyị ewepụtago m ohere wepụta ezigbo oge wee jụọ ugomma ajụjụ o wee ṅụọrọ m iyi wee saa m ya nke ọma wee sị m na ya bụ nwa agbọghọbịa nke na-amatabeghị nwoke si ka m gwa gị ka iduru ewe ike ijekwuru igwe
ịhụrụ ka anya mmiri akwa na-agba m n'ọchị m na-achị ọrịa ahụ ga-adịkwa ka mmiri a na-ezoro ka m tụnyere n'anya atụnyerọ m ihe n'anya ọchị ihe a ị na-agwa m bụ ihe na-ebupụta m anya mmiri akwa hei chere ị jụrụ ada gị nwaanyị ọ sị gị na ya na ya bụ nwa agbọghọbịa na-amabeghị nwoke emechara luo i kwere kweruo n'obi gị niile mgbe ị na-enegharịzi anya ihe igwe ga-enye gị dịka onyinye tụfịa maka na oke akpịrị na-egbu mmadụ akpịrị ogologo ọ na-egbu mmadụ ị na-ekwere ihe nwa gị gwara gị nwa gị ukwu ha ka ukwu aban ka iji tụkwasị obi ma gịnị mere ukwu ya ji hara etu ahụ o i che na ọ ọ na-abụ chi bọọ otu na-akụ ya gbamgbamgbam ka o wee buo ọ ihe a na-akụ ya ihe ụmụ nwoke na-akụ ya ị ma na ụkwụ na-aga wamgbam na anya na-aga wamgbam na-ahụ ya o. ka m gwa gị nke bụ eziokwu ị na-akọrọ nwatakịrị n'anya ka m gwa gị ihe ahụ unu na-eroro m amacha m ya uriom ahụ ị hụ na-aga ahịa mụnwa ji nne ya maka na unu kpaa nkata kpachichaa wee na-eche na m amaghị nkata ahụ niile unu na-akpa ga-emecha kpudo unu maka ama m na ihe ị chọrọ bụ ka i chepụta m ụkwụ n'ama i chepụta m ụkwụ n'iro ka ndị ụwa wee chịa m ọchị abụgbuo m onwe m nne ọ bụrụ na enweghị ihe ọzọ ị chọrọ ịgwa m gaa bunye m nri nwe si na ọ dị ka nri nwere nne dịnị

ọ bụla ọka ka inu si ada kosatọnụ a chọba afụghị ọ na-akọzi n'akpa dibịa ọ bụrụ ife anyị che na ọ bụ ka ọ bụzile
kebu naga anyị chọrọ ife igwe bụrụ ife anyị che na ọ bụ ka ọ bụzile onye ka ga-akọlụ
udo dịkwa udo dị igwe ọkwa kịta ka di gị si ebe a o nwere ife mere ee eh, nsogbu adịrọ kama abịa m ịhụ gị maka nwa m nwaanyị eh, eh, ụkwa ruo oge ya ọ daanụ a sị na agwa bụ mma nwaanyị Ife i che na ọ dị oji nu, na-emesi chaba ọcha. igwe anụrụ m na ị na-achọ nwata na-amarọ nwoke m wee wepụta ohere wee jụọ nwa m nwaanyị ajụjụ ọfụma o wee gwa m na o nwenube nwoke jere n'ihe ya na ọ marọ nwoke ọ ya mere m ji wee kpọta ya ka ị hụ ya
di gị eh, mgbe mụ na di gị na-akpa ihe dị na ya ajụọ m ya ọ sị na ọ marago nwoke kedụzi ka ezi ka o si wee mara Ugomma o nwe ka gị na nna gị si wee karịa kpaa nkata ka ihe gị na nna gị mere mama o nwerọkwa amaghị m ihe mere nna m ji si na mụ nwa mara nwoke amabeghị m nwoke igwe
o nwego ka nwoke siri gaa n'ime gaa ebe o nwego nwoke gara ebe ahụ gwa m eziokwu ị ma ihe mere
o nwere um, ife m ga-eme ọ bụrụ na nwoke agago ebe ahụ m ga-ama mana ọ bụrụ na nwoke agabeghị m ga-ama ọkwa m gaba n'ihu
obodo anyị nọ na nsogbu o. onye ka a ga-etikwuru onye ga-azọpụta anyị bịa nwaanyị a kedụ ebe i si na ije ebe ka ị hapụrụ m jebe Eh? na adịghị isi esi nata ejechaa m ọgbakọ na nke igwe nata ebe a wee yọọ gị ayịyọ sị gị bunye m nri ayịyọkwa ka m yọọ gị o. ị sị m ka ị bịa i si azụ ụlọ jewara jewara onwe gị wee ruo kịta ọza ihere megbuo gị asị m ihere megbuo gị ọkwa ị chọrọ ịma ebe m gara ka m gwanụ gị nụ agara m be igwe be igwe ka m gara igwe wee jiri aka ya wee chọpụta na ugomma nwa m bụ nwaanyị na-amarọ nwoke ee ọkwa gị ji ọnụ i ji wee rie ji na ede wee jee kọọrọ igwe na ugomma bụ nwa agbọghọbịa mara nwoke ọkwa gị ihere onwe gị megbuo gị ihere mee gị ihere onwe gị megbuo gị ị na-ajụ m ajụjụ ị matago ebe m
eziokwu ka nwaanyị a na-ekwu na nwa m bụ nwa agbọghọbịa na-amaghị nwoke ọ dị ka eziokwu ọ bụ na nwa m bụrụ nwa agbọghọbịa na-amaghị nwoke wee dị etu a ọ matazie nwoke kee ka ọ ga-adị ee na ọkọtọ karịkwara
igwe mmadụabụchi a ga-achọta onye ga na-akụziri ha ka adaeze si eme ka o si akpa agwa ihe ọ ga na-eme ma nke ọ ga-adịghị eme nke ahụ gachasịa a ga-anwa ha ọnwụnwa ofu n'ime ha ga-apụrịrị
ya ofu n'ime fa nke kwudoziri na ga-abụ nya nwa ga-abụ adaeze agbara nwaanyị ga-achọta onye ga-abụ ọkpala eze ya mere ekpele gị abịago na mmezu ha ga na-aza afa gị agbụrụ gị ama nchizi
aha m wụ agwa ọma igwe kpọtakwara m ebe a ka m nye ụnụ ọzụzụ otu adaeze si ebi ndụ ya adaeze na-akpa agwa ọma adaeze ka ọ ga-esi wee na-aga ije ka ọ ga-esi wee na-ebi ndụ ya ka ọ ga-esi na-akpasara ndị ọzọ agwa adaeze ga-eche maka ndị ọzọ tupu o chee maka onwe ya adaeze ga-enwe akọ na uche adaeze nwee ka o si akpa agwa ka o si ebi ndụ unu ghọta ihe m na-ekwu adaeze ga-amakwa n'obi ọkpara eze oge na-abịa oge adaeze ga-awụ lọọlọ sorokwanụ igwe chị obodo onwe onye kwesịrị ịpụ ebe a onwe onye ga-achọta unu ebe a ma nne gị ma nna gị ebe a ka ị ga-anọ ihe m kwuru unu ghọtakwara ya eh, o nwere ihe m chọrọ ịjụ eh, uwe anyị anyị enwere ike ịga bute uwe anyị mba efe a unu yi unu ga-adị na-eyi mgbe ọwụna mana o nwezikwanụ ihe ọzọ unu chọrọ a ga-enye unu ya onwezi onye m chọrọ ka ọ jụọ m ajụjụ ọwụna unu nwere ike gawa ebe unu na-anọ kịta ụmụ agbọghọ nọ na nke obi igwe na ha amarọ nwoke i kwetere ihe ahụ mụwa bụ oluchi ekwete na o nwebe nwaanyị ọbụla nọ na udumujem na-amabe nwoke ashị ashị ha ncha amago nwoke ọkwa ị ma ichie adịndụ na ichie ọzọ a ma ihe a na-eme ichie ọzọ ewee duru nwa ya nwaanyị duga duga duga nke obi igwe ya na-asị na ọ madị nwoke gba fa nkịtị nke ahụ dịka akpa akpụ ha ga-aga igwe ga-achụpụ azụ lekwa ya ka m gwa gị ha bụrụ na ha ma onye ada ọkụ bụ n'obodo a eji eji ajụ ese maka na m ma abapụcha ha ncha niile ofu ofu ama m ihe m ga-eme ha ọ maka nke ahụ hapụrụ ya
adaeze ekwesịrọ ọ na-agwa igwe okwu o were mkpụrụ anya anya eze n'anya i kwesịrị adaeze kwesịrị ọ chọọ ịgwa igwe okwu o rube isi o gosi na a zụrụ gị azụ o gosi na i nwe nsọpụrụ o gosikwa na ị nwere agwa ọma ekwugo m ka ọ ra m n'ọnụ taa mbọsị ọzọ ka anyị kọọ n'ubi onye anyị bịa onwe onye nwere ajụjụ
enwere m ajụjụ agbara nwaanyị ọ chọpụtago onye ga-abụ ọkpala eze
hmm? ị hụrụ ajụjụ a ị jụrụ o riri m ọnụ ọ karịkwaranụ m aga m azanwu gị ajụjụ a m maragodi ya aga m agwa gị ọmarịcha ị na-ekwu ka ọ dịka gị ọsịsọ
nwa uche gị ga-adị ya ị ga-akpachapụ anya gị na ụdị ajụjụ ị na-ajụ maka na o nwere ụdị ajụjụ ị ga-ajụ ebe a ọ masị ezipụ gị na be igwe a ka onye ị chọrọ
ka a ga-eji zụgidezie fa a zụrụ gbago agbago a zụrụ gbada agbada e were fa bụrụzie ndị ga-ebi na be igwe zaba ndị adaeze ruo one mgbe wee ruo one mgbe ọzụzụ nke mbụ ga-anọriri izu asaa tupu a na-abanye na nke ọzọ nke ịbụọ ga-abụkwa izu asaa nke a ga-eji wee nyochasịa ha tupu a mara onye ga-abụ adaeze
nke mbụ izu asaa nke ịbụa izu asaa o ahụ ife nwere kọwakwara m ya ọfụma na aghọtacharọ m onye ga-abụ adaeze ga-abụ onye obi ya dị ọcha onye nwe obi umeala onye ị ga-atụkwasịnwu obi mhm.
Mhm. kịta afụ kịta afụ ka m na-afụ aghọta ya

daalụ ada ị ma na a bịa na obodo anyị a bụ Udumeje ị bụ ịgwana iwe ama ka e si ekwu ya ị bụ ofu n'ime ụmụ nwanyị dị iche agwa gị dị iche agwa gị amaka amaka ee ị mara amaka ihe gị na-amasị m m wee sị ka m ma ma ị ga-ekwe ka anyị bụrụ nọọ obi ji m na aṅụrị eh, ihe m chọ ka m ma ka o nwere ike ikwe omume bụ na achọ m ka mụ na gị dị na mma eh, achọ m ka ka i si wee dị n'obodo anyị a i ri m n'obi ihe gị na-amasị m bikonụ achọrọ m ka i mepeta obi gị ka m ma ma m ga-abata n'ime obi gị ka gịwa abata n'ime obi m maka na obi m ị nọ n'ime obi m biko ụba hmm? ya ọ dị gị ka nwa bụ adakụ nwa ama ama n'obodo a eh. ọmalịcha nwa ama ama n'obodo a ya emekata ṅụọdu mmanya m mekata emekata sị na m na-ahụ gị n'anya onye ụbịam dị ka gị onye ọrụ ugbo biko jeje chọọ nwaanyị ọzọ enwerọ m efe

onye a bụ agba agbanwe ịma mgbanwe ndụ ya ọ na-ewetara m ọṅụ ọ bụ na o ji mma kpụọ gị isi mgbu ya igbu ya tiri anya ya akpa ya adọkụ ọ na-esusu anya

igwe ọ na-aga ọfụma ha na-amụta ọfụma ọfụma ihe a ka m sịrị ka m fụnụ
ee mana igwe ka o si dị kịta ha naabọ dị mma ọ dị m ka ọ ga-afịa anyị arụ ịghọta onye nke ga-abụ adaeze maka na ha naabọ dị mma ha naabọ na-emebe ọfụma hmm. ọ dịkwa mma anyị mee nke dịlị anyị anyị arapụzielụ agbara a sịrị gị tụpụrụ nkịta ọkpụkpụ rapụrụ ya ọgụ ya na ndị mmụọ ee anyị megoro nke dịlị anyị afọ afọ ọ na-aga ọfụma hmm. ọ nya ka m sịrị ka m bịa malụ
ụnụ ga-abịa ka ụnụ gawa na be ụnụ ka ụnụ jee fụ ndị be ụnụ mana burukwa n'obu na ụnụ ga-abata tupu anyanwụ ada ụnụ ghọta ihe m kwu
daalụ hinne amakwa m na ị bụ ezigbo mmadụ obi ga-adịgodi nne na nna m mma n'ịfụ m ama m na ndị be unu ga-enwe obi aṅụrị ma ha hụ unu taa mana ihe mere bụ na unu ga-aga ọsịsọ ka unu nwee ike bata tupu chi ejie tupu anyanwụ adaa maka na ọ bụrụ na unu abatahụ n'oge a ga-achụpụ unu n'ezinụlọ

gịnị ka a na-achọzi bịa ọmalịcha ka a na-akpọdo gị ka ọ gịnị ọ na-akụziri gị otu e si ekene ndị tọọ gị ma ọ na ị hụ ha kedu ụdịrị ọzụzụ iberibe a na-azụdụ unu ihe a bịa adaọkụ ị kpọrọ ya ọzụzụ iberibe nya ị mepere ọnụ a ị ji eri ji eri ede wee kpọọ ọzụzụ m na-ata afụfụ n'obi igwe nke iberibe ọkwa ya nee anya ka m gwa gị ife onye bụ ọzụzụ a na-azụ anyị ọ maka ndị na-amarọ nwoke ndị dị ka anyị ọ bụrọkwa ndị dị ka gị ndị ewu kpọpụsigo hei eh? adaọkụ ka ife okwu i wee gbasị ya nkịtị

ọ bụla ọka ka inu si ada kosatọnụ achọba afụghị ọ na-akọzi n'akpa dibịa ọ bụrụ ife anyị che na ọ bụ ka ọ bụzile onye ka a ga-akọlụ

ada na mma ee nwa m ji eko nwa m ị ga-agbatu anya ala ị nụgo mm. nwee obi umeala wee kpachapụ anya ka ị wee na-aghọta ihe niile a na-akụziri gị ebe ahụ ị nụgo nye maala ma wee chi ọ bụrụ gị nwa ka a ga-arọta o wee balụ gị wee bara m eh?
mama aghọtara m m ga-agba mbọ na-eme ihe niile a sị mee m na-erubekwa isi m ga-efichakwa gị anya ị ga-emechakwa jikwanụ mụ na-eko
ada bekee m ada obodo oyibo m ada obodo oyibo m nne ị ga-anọ ka m bịa ka m sielu gị nni ka i rie nni ị nụgo biko na isi n'elu nne bire m nke dị anyị ha site anyị na anyị na-ata tupu na anyanwụ anụ nwa abalị mana ugbu a ka ị bịara nne m ọkwa ị sị m na-erube isi ọkụ ya si anyị mere biko ka ị bụnye m nke dị adị ka nri nwa m bekee m anya gị na-emekwa m dịga anya gị na-eme m kama ị mara onye nna gị bụ nna gị wee na-eme ihe niile na-esiri m ike ọkwa sọ mụ eme nke eme nke eme nke ọ ga-asị ka ọ tụtụlitere m ihe oge na-adịghị anya m ga-efichakwana gị anya mmiri ma papa na onye

ọkwa nwa na-akpa ada ọkụ

ka ọ dị ka o mesịa m ga-agba ọsọ ezigbo mmadụ o na-agba na-agba na-agba na-agba site kịta jewe unu ga-akpachapụrụ onwe unu anya ọmụmụ nke mbụ agago ihe a na-ebido kịta awa ọmụmụ nke abụọ ofu onye n'ime unu ka a ga-ewere ga-abụ adaeze ama m ka ọnwụnwa ya ga-adị maka na ọ bụghị mụnwa ga-anwa unu ọmasị ga-anwa unu ofu onye n'ime unu abụọ emelugo onwe ya ị makwa onwe gị ị bụrọ ọzọ onye ahụ ị bụ mbụ ọmalịcha achọzi m ịfụ gị na obi eze a ngwa laba
agbara nwaanyị biko gbaghara m ọ bụrọ mụnwa mere onwe m kama ọ bụ ada ọkụ na ndị otu ya ha nwa kpọpụrụ m n'ike biko gbaghara m
ọmasị bụ agbara nwaanyị nwere obi ebele m ga-enye gị ofu ohere ọzọ mana unu naabọ esikwala n'obi eze a wee pụọ tupu a mara onye ga-abụ ada eze i merụla ofu n'ime ụmụ agbọghọ na-abụ gịrịma nwoke onwe na-emesị ihe bụ nke agbara nwaanyị laa n'efu agbara nwaanyị biko biko gbaghara m ama m emezikwu ya ọzọ biko ife i mebili enwezi mmezi

onye ka ga-akọlụ onye ka ga-atụkwasị obi tim tim tim ti obodo na na gbagharị ada dị mma
hey ọkwa ị hụrụ ihe anụnwa na-eme n'obi eze iji chọ nwa agbọghọ na-amaghị nwoke ga-anọchi dị ka adaeze ee ndị maka nchọ ka i mee ya ka ị bụrụ adaeze n'obi ọgaranya ee ọkwa ị fụrụ nwata nwaanyị bụ Ugomma ahụdị m ya n'anya chaa chaa achọghịkwa m ka ọ bata n'obi eze o nwere ihe m ga-enye gị ee nye ya ibo tinyere ya ya nnu Hmm? ọ pụrụ na ndụ ọ pụọ n'ọnwụ na-ejide Lọlọ biko ewekwana iwe n'ihe a m na-achọ ikwu ihe m na-achọ ime ka ị mara wa agaghị m emenwu ihe a ị na-achọ agaghị m egbunwu Ugomma ka m wee bụrụ adaeze mbanụ ihe ọbụla bụ uche chi ala anyị ka o mee
bịa nwa ebe ka i si bịa ebe a lekwanụ m ihe si n'iru m zuzu pụọ ọsịsọ ije ụwa bụ nwayọọ nwayọọ eze si na tinio
ugo ka m gwa gị ee eri i jiri bịa bịa ọmụmụ a ọzụzụ a ị bịara oge ọbụla m na-ene gị anya ọ dị m ka ọnwa ka m na-afụ o mee m were nwee mmasị dị egwu n'ebe ị nọ na nke bụ na m ga-agba mbọ ka ọ bụrụ na ọ gị nwa ka a ya-arọ ka ọ bụrụ na ọ gị nwa ka a ya-eweta n'ife a na-eji nche ihe were nwere ife m chọrọ ka anyị mee ee ife m chọrọ ka mụ na gị mụ na gị achọrọ m ka anyị na-alụkọ anyị na-alụkọ ị ghọtago anyị na-alụkọ ọ ya bụ ka a malụ etu a ya-esi mebe ka a kụchapụ Ọmarịcha n'ife a ka a kụchapụ ya ka anyị lụkọ ọfọ kee ife ị na-eche kee ife ị chere maka ya ka a kụchapụ Ọmarịcha
igwe ọ bụrọ na m ama asọpụrụ gị mana ihe nke a i kwuru ọ tụkwa m ụjọ o ama m emejọ mmadụ ibe m biko igwe
echi si dobe ọnụ ya abụ mmadụ na-emejọ mmadụ ibe ya nekere anụ ọfịa na-agba mbọ na-akwado ka m nyere aka nekere anụ ọfịa nwa mbanyịsị nwere uru mmasị ọbara ihe si n'iru m pụọ zuzu fụọ ebe a bịa ka bịa ka ị nene ka nene ka m malụ etu ị ya-esi bụ ihe nwa ọfịa kele nwa

Ah, kedu ihe ị bịara ime na be obi eze Eh? Chero, ọ na ị marọ na ndị njem ada abịa ebe a ọkachasị ụmụ nwoke ekwentị m, sikwa ebe a pụọ tupu ndị ndị nche igwe abịa ebe a wee tikasịa gị ahụ sikwa pụọ sikwa pụọ

bikarịsịa ụmụ nwoke niile n'obodo a mana ihe a niile na akara aka gị dị gị n'aka

ọ bụ ụgbọ amụma a ka oge ihe awọ ọ bụ na-asị ka agwa na-asị eziokwu na ọ masịwara ya igwe mmadụ abụ chi achọrọ m ịgwa gị na agbara nwaanyị aghọtago ego agbada eze
ah, eh, ka onye ọ rụtara
mma ngwa ya kịta mana ife anyị ga-eme kịta bụ isi ọtọ ga awọkwala eze eh, nke a bụ gị n'aka gị ka ọ dị n'aka agbara nwaanyị chọrọ ka o tie ọchị n'ọnụ ụmụ okorobịa na agbọghọ n'obodo a ofu ga-achị ma ị chịchaa ọ ga-aza afa gị ya mere kwado maka echi ife ịrịba ama ga-eme n'obodo a onye ga-azọpụta m Ije ụwa bụ nwayọọ nwayọọ. Ije ụwa bụ nwayọọ nwayọọ. Ụkwa ruo oge ya ọ daa nụ. Ah, Hai!
ah, ah. o nwere ndị obi ha kpọrọ nkụ n'ụwa nwee ndị obi ha tara mmiri Eh? ị sịkwa na Adaọkụ kpachara anya were aka wee fụọ mi n'ọmalịcha n'ime ahụ ka e wee fịa chụpụ ya na obi eze adaọkụ adaọkụ awụlọ ama m na nwatakịrị nwaanyị a nwatakịrị nwaanyị a n'obi tara ya mmiri obi dị ya n'azụ eh mana otego otego m na-achọ ka m nwere ike meta ya ọyị ihe m bu n'obi m ji chọrọ ka m meta ya ọyị a bụ na ka m nwere ike nyere ya aka gbanwee ya gbanwee ngị Kịọ. ngị nwa na-agbanwe ndụ Adaọkụ ka m gbanwe ndụ ya Ọ bụrụ ka- ka- kọta ọzọ kọta ọzọ ka m gwa gị ị mara kemgbe ihe a mechara Mm. ejibụ anya m nara kesa Ada Adaọkụ ma mụ ọkwa afụbeghị m ya afụbeghị m ya ọ tụrụ na-akwagharị na na- na obodo anyị a ka m ma ma- ma nwee ike ịfụ ya n'ụzọ afụbeghị m ya o nwere ike ọ bụrụ na ọsọ ka ọ gbara ama a na-atụ ya ihe ọma akpọgo unu ofu onye n'ime unu naabọ ga-achị obodo a mgbe igwe Madụabụchi chịchaa echi a ga-anwa unu okwukwe ma ike ka unu laba jee kwado maka echi nwere ike ịbụ ụbọchị ikpeazụ ma m buru elu ofu onye n'ime unu Chimo. Oh.

ka m jụgodu ọ bụrụ na anyị bụ ndị ahụtara eziokwu ka Ọmasịrị si wee kwu kedu ife ma e ji sị anyị nụbazi ọgụ ka anyị tigbusigbu onwe anyị awụlụ nke a juru m anya awụlụ nke a juru m anya o asị m jee were we opi eze biko awụlụ were we achọrọ m ịnwụ achọrọ m ịnwụ biko maka na tupu a na-asị kem ka anyị nụba ọgụ eji m ana Awụlụ eji m ana ọ bụ kanụ m mma ọ barụ m uru ka mụ na gị bịa zọwa onye ga-achị onye na-ama achị eji m ya nye gị ka m dịrị ndụ biko biko ọkwa ị sị na eh, na Ọmasịrị bu ama sị na ị ga-akarịsị eh, eh, eh, eh, ụmụ nwoke niile n'obodo a amenjesi biko n'obi umeala ka m ji ya nye gị nwoke sọtọchie gị ọnụ ka ị na-ekwere di ha nya m pụta kịta na m bịa nụso gị ọgụ na tigbu tigbu tibe ka m tigbuo enyi m nwoke ọ ka e si eme ee ọkwa nwa wee sịkwa m na na Ọmasịrị fụkwa buru gị ofu ama akwa na ị ya-akacha onye ọbụla ọ bụkwa mụ ọ bụkwara mụ ọ bụkwara mụ ọ bụkwara mụ ụlọ ofu ama mana ihe bụ na-agba m anya gharịị bụ na ka ka m ga-esi bịa mụ na gị abụọ anụba ọgụ onye ga-abụ eze ọ m nyesi n'ime obi m na ana obi m ka m nye gị ya sị gị bụrụba achọghị m ịnwụ achọ m ka m dị ndụ wee fụ gị mgbe a ga-asị gị igwe igwe ị ga-achị o atọ ka na-ekwu ya na ka ị na-ekwu ihe a nwa ị ma na nwa ya-abụ eze mana nwa ya-asị o igwe ị ga-achị o ị ga-achị o ka ị na-ekwu ihe a nne m na-egi ka onye ọrụ gị ka ọ ga-achị

ka anyị bido maka na oge adịrọ Ugomma gị bụ onye họrọ ga-abụ adaeze

biko ọ bụrọ inupụrụ gị isi ma m menwu ya mụ na ya dị na mma ọyị m nwoke o tego mụ na ya bụ ọyị wara site na mgbe pere rute ugbu a biko ma m nwewe obi menwu ka o si na-adị ya bụrụ nwa igwe onye chọọ ịbụ ọkwara eze ihe ọma dị agụ gị gbagbuo ya ọ bụrụ na m gbagbuo Awụlụ enyi nwoke m bụrụ ọkpara eze achọrọ m ịbụ biko biko ọ bụrọ inupụrụ gị isi achọrọ m biko ewena iwe achọrọ m ya biko biko biko biko biko ewena iwe biko biko ya bụrụ ya bụrụ ya biko ya bụrụ wa
gbagbuo ọyị gị nwoke gbagbuo ya maka na e ziri gị sị oge ga-abịa ị ga-agba ofu nwoke ga-akasị nwoke mma n'obodo a gbagbuo ya ka ị bụrụ ọkwara eze
biko ị ma mụ na gị abụọ bụ biko biko nụ
ebuga nwa ebu enwere gịnị biko biko biko ọ wụchaghị obi m ịgbagbu mana ka o si wee dị

onye ka m gbatụsa enyemaka onye sịrị na ama m ga-echi onye sịrị na afa m ga-efu bịakwanụ taa ka unu nenebe ha oo na mmụnwa bụ igwe Mmadụabụchi ji obi aṅụrị wee na-asị unu unu emeela unu mere karịa ka a yọrọ unu nke bụrụ ndị mbụ ndị egede ndị ichie ana ndị bu ụzọ bibe na ana udumuje bịanụ ka ụnụ ṅụọ nkwụ nenụ nkwụ ṅụrụ nekwunu ya ka ụnụ ṅụrụ nkwụ na ọ dị taa nkwado ụda na nga na ana marụ na o nwere onye ndobere ọfọ